ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa zodiac programu yake ndi ya hustle yanga inu ndi ine tikafuna kuti tiyende mwachangu tipite kwina kulikonse kumene tikupitako anthu amene timapeza madolo ake amakhala oyendetsa njinga za moto nchifake lero eh, musadabwe helmet lero liso inenso ndikuyendetsa njinga ya moto hustle yanga lero tikucheza ndi anzathu amene amayendetsa njinga za moto kufuna kungomva kuti kodi bizinesi yawo imakhala yotani bizinesi yawo iwo anayamba motani ndipo chimene chimachitika ku bizinesi yawo ndi chiyani ndakamba kale ndine songanani siliya khalani pomwepo bwana takupezani pano pa rank yanu kodi ino mati ndi rank yanji ino ndi area 49 tower area 49 tower Eh. inuyo dzina ndi ndani komanso uh, munayamba liti ntchito imeneyi Eh, dzina langa ndi temwa chilipansi mm. ndipo ntchito yakabaza ndinayamba 2022 2022 Eh. ndikuti kufika pano 2025 tizaka tingapo ndithu Eh. mukugogoma zimenezi chinachitika ndi chani kuti inuyo mukhale kuti mukuyamba business imeneyo ena anthu amati "Ayi, ndaona ndalama mmene kapena iye ayi kwathu chonchi inuyo zinakhala bwanji kuti muyambe business imeneyi okay ine ndinayamba ndikugwira ntchito pakhomo pa munthu okay ndikugwira ntchito ndinaona kuti aya ntchito ikundichedwetsa pamwezi ndikulandira almost 50000 ndeno mm. kuti aya azanga kupanga mwina 50 pin pa tsiku okay eh, ndiye ndimaonabe kuti ndina ake mm, mm, mm. kuti ineso ntajoina mm. tumakhaso kamwe kosangalala oh ndithu mara ngati akupanga 30 pin pa day pa day ine ndikupanga 50 pin pa mwezi pamwezi kuli bwino ndivaye kumeneko Ehe. ndikuti inu munaona maprofiti ndi amene anakukokani mtima kuti a tikamve kuthamanga-thamanga imeneyi Yeah. munangofikira imeneyi kapena ena amati ayi ndinali ndi yakapalasa kenako nachoka kuyakapalasa ndikupita kunjinga ya moto Eh, inenso namba ndi yakapalasa munamba ndi yakapalasa Eh.
oh liti limeneyo chaka chomwecho chaka chomwecho 2022 Ah, kenako kuyamba yakapalasa mwati yayi Yeah, imene komano- tiyedzeke kaye tiphunzire kuya moto tiphunzire ya moto Eh. munachito pita kukaphunzira bwinobwino special aya magaye omwe apa rank pompano kuti ase kuya kunjinga tu koma kanali koyamba kuya njinga kapena unaloti Eh, kanali umakwera koyamba. kukwirako Eh. kanali koyamba basi okay nanguti ase ndikwereko Eh. akumakhoza andiyesere Eh. nali ulendo omwe wokhoza kugwira njinga ta ta ta magiya iweyo ukati ukunyamuka kuti ukupita ku ntchito eh, tiyerekeze ine ndimathanso kuti ndidziwa kuti ndikacheza ndiwakuti ndipanga mwakuti iweyo business imeneyi zimakhala bwanji ukati ukunyamuka kupita ku ntchito basi ndime- ndi- ndizolowezi chathu kunyamuka ndithu kuntchito tikapange zimene tikuzifuna Eh, timakhala ndi cholinga tikamachoka ku nyumba Okay. Ndi- tikapita malo aja Mm. tikapanga zakuti zakuti zakuti tithamange chonchi chonchi chonchi Eh, okay ndithu. kukonzeka kwake ndi kumenekoko basi Eh, kukonzekera awu kukonzekera sizo zimalephera kuzi- kuzikonzeketsa kuti uzionekabe smart sinanga eh mabwana amasiku ana amaona kumenenso munthu umene ukuonekera oh panopa sizongoti ungonyamuka Eh, basi pafunika eh, udzioneka eh, bwino eh. wavala ndithu zabwino bwino usambe Mm.
eh. alipo ena oti amatha kuyisiya njinga oti ayi siyokongola iyi. Eh. Oh. Ok, zimangotengeranso ndi munthu umene akuonekera Mm, mm, mm. chifukwa ambiri timasalidwa Oh. Eh. Iwe zinakuchitikira. olo tikanyamula mabwana amatha kutiuza ndithu ase Eh. mapanga zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti kuti makasitomala azana asakuthawe iwe zinakuchitikirako ndithu kuti kasitomala akuuzera abige inuyotu mudzipanga chonchi chonchi chonchi chonchi Ah, ineyo kuma anzanga okay siku zoti amandinena kapena amandidzudzula kapena amangondifuna kuti andikonze Eh, pamakhala eh, eh. kundiyankhulabe nthawi zonse okay ase business yako imafunika kuoneka chochi chochi chochi Mm, mm, mm. Eh, koma ndiye zimenezozo mumapangadi Eh, panopa timayesera ngakhale Okay. sungakwanitse zonse komabe umatha kuonekabe munthu kuti ah, uyuyu at least least. akuonekabe kusmart okay Eti.
kuyambira 2022 mpaka 2025 business ya njinga ya moto ungayifotokoze kuti ndiyotani business ya njinga ya moto ndi yabwino okay komano zimangotengera munthu wake kuti uli iweyo ukugwisa bwanji ntchito chinthu chimene wachipezacho mm, mm, mm. chifukwa njinga ya moto ndi yabwino komanso ndi yoyipa ubwino wake uli pati tiyambire pamenepo okay ubwino wake umapanga ndalama mwa fast okay eh, umapanga ndalama mwa fast woti magazi tu ndi madaily cash okay daily cash uyu yako Eh. zimangotengera luso kuti kwacha bwanji okay Eh, ngati lero mmene kwachera pano pamwina to 9 Mm. ndomba ndi ndi 5 pin oh Eh. ndekuti kwacha bwino kapena sikunacha bwino sikunacha bho iyo sikunacha bwino ukati kwacha bwino umakhala ndi ndalama zingati mwina umafika cha ma 9 ngati pano cha ma 9 ndimayenera kuti ndigwire 20 pini 20 pini yeah.
ma 9 mmenemo yeah. okay.
bakhaza kuti kwacha kwa business eh, eh, eh. okay. ngati ife panange pathu ano business kuti iyende bwino ndikuti timawerenga friday Saturday, Sunday.
Friday, Saturday, Sunday. Eh, komanso ndi yoti ikhale yoti kupita ku month end. Oh. Eh, komano ngati mkati mwa mwezimu ndimakhala tikukanda. Ndimakhala I- tikukanda. imeneyo wati ni mbali yabwino ya business Eh. tikambe mbali inayo amati ah, masiku e business imene ndi yabwino komanso epena pena winayu ndi utiuti amene paja chabe imene ndikunenayo ndi yokhudzana ngati ngozi pansewu ngozi pansewu Eh, chifukwa magaizi amataxi amatha kuyenda kuyipa komabe amablema ifeyo ngati Anjinga anjinga za moto olo ivini pawayilesi timatha kuva ndithu mautenga e anjinga moto simukuyenda bwino e mwakuti komano vuto Eh. zoti timakhala ifeyo chifukwa ifenso tikamayenda pansewu paja timakhala zoti tikusamalanso moyo wathu Phatu komanso kuti anthu amakudandaula ndi imene wanenayi kuti hey, anjinga za moto takamayenda ngati Chuck Norris walowa apa walowa apa inu zimenezi ndi zoona kapena si zoona
Zime- okay ena zimachitikira okay Eh, komano munthu oti akudziwa chochita Mm, mm. komanso akudziwa kufunika kwa moyo wake mm. zimakhala zoti ndi wina wake kuti uzizichitisabe ngati ineyo sindingayende ngati imene amayendera anthu ena chifukwa ena amayenda white line ichi Mm, mm. kumayenda Ya, mmene mu ehe ndiye kuti amakhala zoti akupala Mm, pamene ineyo a white line uja mwina ndikachedwa kwambiri komano sindinapangeko Mm. ndingotero timamva za maranki kodi za maranki zimayenda motani rank timamva rank ino munanena kuti ino patawa Fifty one. ali ranki ina zimakhala zotani zimenezi okay rank zimangotengera kuti nthawi imene anayambisa ndani kukhala pamgodi pamenepo chifukwa ili ngati mgodi Eh, tikati rank ndiye tikunenanso ngati magaizi amene amaitanira maminibus aja oti amakhala mwina pa stage penapake akuitanira amene pajapa akamachoka minibus ija Mm. azatchula wina wake Okay. nde rank imayambidwanso ngati choncho kuti ena ake anangoganiza nthawi imeneyo kuti apa ine nditha kumapangirapo business Amene anayamba kubwera ndi njinga yoyambirira pamenepo. nditha kumapangirapo business Ndekuti- amene uja amakhala zoti ndi cheyamani ameneyo nde timatha kumamutsatira ifeyo kuti a Mm. ifenso tizikhala nawo Ndiye pamakhala madongosolo ndithu. Madongosolo ake amakhala otani? Madongosolo ake ndi oti amatha kukambirana ngati wampeza munthu mmodzi ndiye kukambirana naye kodi titani apa kuti zilongosoke. Mm, mm, mm. Kodi obwera tizipanga naye bwanji? Mm, mm. Eh, pamakhala manambala. Timatha kugwiritsana manambala ndithu. Olo pano apa zimachitika pano parank pathu pano kugwiritsana okay. manambala munthu oti wangofika chakumene. so aliyense ndekuti sangangofika ali ndi njinga kufika Eh. pamene paja zosatheka sizingatheke ayenera adutse m'manja mwa Eh, eh, mwa akuluakulu mwa akuluakulu.
machairman pali ndi machairman panopa okay ndithu ndithu timaona ena amayenda usiku ena amayenda masana ena amayenda monse inu business yanu imayenda nthawi iti zimangotengera mtima wa munthu okay ine usiku sindinayendepo komano Oh. ena amatha kuyenda usiku Okay. Simunayendeko usiku chifukwa chiyani. Basi ndimango ndimangodziteteza ine chifukwa usiku Mm, mm. kumachitika zinthu zambiri. Okay. Ndiye ine ndimangodziteteza kwa ndekha kuti ayi. Chimene ndachipeza masana chimene chindikwanira. Yomweyo. Eh, chifukwa madzulo Mm. ndi nthawi yoti upumule iwe uzikonzerenso tsiku lina. Koma ena amatitu madzulo kumakhala ndalama kwambiri. Sizoona zimene Eh, zi. of course kumakhala ndalama komano Mm. imakhala ndi kuti pachiopsezobe china chake kuti Mm. china chake chitha kuchitikira China chake chifukwa chitha kuchitikira. usiku ujo umatha kutenga munthu oti sukumudziwa eh makamaka Eh, olo masana timatha kutenga munthu oti ukumudziwa sukumudziwa komabe kumene ukupita kumakhala zoti iwe kukuwala ukuona chilichonse kuti magayizi ena ake atha kuthandizira Mm, mm, mm. china chake chitakuchitikira Mm. I- iweyo unanyamulako munthu okayikitsa ana zoti ah, sizinachitikeko pamoyo wanga sizinachitikeko
anthu amati anthu anjinga za moto ndi anthu ofewa kwambiri amene ati ndizoona sizoona zoona ndizoona mbali iti tafotokoza pamenepa kapena kuopa kamera lia alamu ana akuondera sindingafotokoze chimachitika ndi chani makamaka makamaka Zoona. Mm.
makamaka kwa anthu amene amayenda usiku ati Okay. eh ndofewa kwambiri Oh. mwina nzo chimene chimapangiza kuti aziyenda usiku ndi chimene chocho oh Eh. Oh, ena amayenda usiku dala cholinga ayende ndi mabebe inu sinakuchitikira kodi kuti mwanyamula munthu wa mayi koma munthu wa mayi kukhala oyankhula ofewa pakamwa choncho Eh, zinandichitikirako kamodzi oh chinachitika ndi chani kwenikweni nthawi imeneyo kanali cha mu june Mm. nde this year so ma- Mm. kumagwa timashawa nde namunyamula kuyenda kuti mapita naye kuyawini Mm. ndava kuyawini kuja napeza kuti ndangofika pa Mtandire apo Eh, munthu amayi munthu wamayi wayamba kusangalala pakamwa ati ndikukuziziratu andikumbatira neneso nali nali ndi chira cha ichi tutu zina Eh. ah, munthu wamayi afuna chani Eh, eh. ndene peni mangu mwanga ndi driver ndili pansewu Eh. ndikati ndimutengere ndoti tichita ngozi Ehe. ine basi nakafika naye kumene kujako anandilipira zomwe osavutikanaso Okay.
eh nangoziwa kuti ah, munthu wamayi uyu Munthu wamayi anali ndi cholinga.
ana eh anali ndi cholinga Zimatheka kukumu- kukweza mwina munthu wamayi ngati amene nkukuuza kuti inetu ndi ndalama ndilibe. zimachitika Muona chochita nane?

Eh, chifukwa njinga ya moto simanama nthawi zambiri oh Eh, chifukwa mu- njinga ya moto ukangonyamula anthu folo mm. oti amene ndi awiri ndikuti umakhala zoti iwe uli ndi kena kake uli ndi kena kake Mm. inu njinga yanu ndi yanu kapena ndi yoti ya bwana ayi ya bwana ya bwana oh kodi zimatengera chani kuti mudzandikapereka 80000 ka 60000 ka 40000 Chima- chima- chimachitika ndi chani kuti munthu asankhe zimenezi Okay, zimangotengera mwinake kuti njinga waigula bwanji komanso njinga yako ikuoneka bwanji Eh, eh, eh. chifukwa pa lanki pathu pano pali njinga zina zoti zasikeni zina za nyuwani zimasiyanabe mitengo Eh, eh, eh. ngati njinga ineyo imene ndikuyendera ineyo Eh. idakalibe yoti ikuoneka bwino Eh. ndimalipira 7000 pa tsiku 7000 pa tsiku okay ena amene amalipira mwina zambiri kwambiri zimakhala zingati ngati pa lanki pathu pano ndikuti tikhoza nena kuti ndi anthu awiri okay wina amalipira 10000 wina 9000 koma ndi njinga zabwino Eh, njinga kuti inolo kunyamuka kuti tye ku Dedza tikajambule filimu umeneko uko Zitheka. Zi- mupita kubwera Mhm.
Eh, anthu enanso amati ayi pa paranki paja pamakhala anthu osiyanasiyana ena alipo aja oti akangotera afika anyamula munthu apita akangoti anatsanzika amene Zima- zimathekanso kuranki kwanu kuno Ah, ok, paranki pathu pano Eh. kuti ndi ranki yoti timavana ehe timayendera laini Eh. wina akapita wina apite Mm. wina akapita amene ampezayo a- amene ngati wa- ngati wina ampeza ondipeza ine ndiyenda ndiyamba kaye ndine kunyamula Mm. kenako amene ondipeza uja adzapita pambuyo osamangotengera kuti wina anyamuke basi Eh, ayi.
Ndikupangira kuti aliyense apeze wina wake ndi. mukuwateteza kapena kapena mukudziteteza nokha Ah, Yesu. asinatsanzike
Agwayi kutsanzika kuti apa ndi watu pabe mena anatsazika. okay Pabe amene amadalira nkhuni. Lose inu zimazi. mumadziwa waya aya mukubisana
ayi tonse sitidalira nkhuni timapanga business abwinobwino ndithu okay zinachitikako kuti kunyamula munthu tamvako ena kuti ayi ananyamula munthu koma munthu anamakamusiya mwina kwina kwake kuchibwezi zimathekanso zimenezi Eh, iyi nda- waka- wanjinga ya moto ndi amene amapanga amapangapanga zimenezo akuti tu anthu inu mumadziwa malaini tu Eh. kuti abwana akuti adzakena koma Nkhaniyo- nkhaniyo kwanyamulia ndiyoona
moti mumasunga zinsinsi za anthu eh? timasunga zinsinsi za anthu zambiriso ndiponso amene olo kumuuza mtengo samanenanso kuti ndichotsere oh wangoti mtengo mwakuti iyi eko zipita Udza- udza- akuimbiranso foni dzamutengeso akutitu magayezi awa amakhala ndi zinsinsi moti Kufuna kudziwa zambiri ofunika kumango kumango anyengerera kucheza nawo bwino ndinamvako kuti ena zinachitikirako kuti wanjinga yemweyo amayi kuwanyamula kukasiya kuchibwenzi china chake abambonso kuzas- kuza- kuzadusa mbali inayi kuwanyamulanso kupitanso kwina zimatheka zimenezi zimachitika zimenezo ndiye kuti inuyo ndinu machampion odziwa ama madoko ambiri ngati pali wakabaza amene ngati pali munthu amene amadziwa madoko ambiri ndi ndi wakabaza

ambiri nde u- ukamaonana nawo zimakhala bwanji ndimachezi ndimakhala zoti apanganso ubale waukulu ah pano mandasi yako akhulupirira makosana okay ndichezanso ndi nzako uh, pamene tikupita ku break mawu ako ukayiyang'ana business yakoyi pali anyamata amene amakhala akuphweketsa komanso timamva nkhani za chifwamba kwambiri kubedwa njinga mwina uthenga wako iweyo umene ukhoza kupereka kwa anthu amene amapanga business imeneyi kuti adziteteze ndi otani okay ngati kumbali ya ineyo amene uthenga amene ndingapereke Mm. ndongowapempha magayezi oti tipewe kuyenda usiku chifukwa zachifwamba zimachitika kwambiri usiku ndiye usiku ndiopsa kwambiri chifukwa umadziwa kuti olowa munthu akuzi zoti ndikupita patchire komano sukudziwa kuti mumseu muli zotani pamene masana ano timatha kuwaona anthu kuti "Ah, sakuti ndikupita ku Shire umatha kumananso ndi gulu lambiri ndeno kuyenda usiku kuja ndibwino kupewa kupeza ndalama imene waipeza masana aja igwiritse ntchito ngati sinakwane target ya bwana muuze kuti bwana ine lero zandivuta ndizapanga ma cover nthawi ina yake Mwi- mwi- amatha kumvetsetsa mwina funso langa lomaliza nthawi imene mafuta amavutayi makosana ena akuti mumapanga ndalama ukathiritsa full tanki kenako ndikukagulitsa ndizoona zimene zija ndipo nthawi imene chani ndi nthawi yoti ena amakhala akulira koma inuyo a njinga ya moto mumakhala kuti kusangalala

mawu ako ena alionse amene omaliza amene ukhoza kufuna kuti uyankhule pa nthawi imene iyi ndi otani mawu omaliza ndingoti ndingowapempha ma guys amene ndimakhala nawo panopa kuti tizikhala anthu okhulupirana mu chilichonse mm.
Eh. mawu ndi amenewo kuti tizikhala okhulupirana kuti zinthu zizipita patsogolo osayiwala iyi ndi haso yanga imene ndithu timangocheza ndi anthu osiyanasiyana kumva ma experience awo kuti kodi ntchito yawo ikukhala motani apa ndichezenso ndi mmodzi mwa winanso amene amagwira ntchito yomweyi yoyendetsa njinga ya moto khalani pomwepo tikupitirira kucheza ndi anzathu amene amapanga bizinesi ya njinga za moto kwanuko kaya mumatchula kuti chani koma ndi an, an, anzathu ndithu amene amakhala akuthamangitsa mafailo kutinyamula malo awa kutipititsa malo awa tamva zambiri kuti ndi makosana amene amakhala ndi zinsinsi zabwinobwino apanso ndili ndi mmodzi amene amapanga bizinesi imeneyi khalani pomwepo bwana inu takupezani pa ranki pano ya dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti dzina langa ndi benson edward Mm, kuno kumbali yakuno timakhala ku 51 komwe mm. koma kochokera kumudzi kochokera ndi ku blantyre ku blantyre Yeah. ah, inu business imene ya njinga ya moto munayiyamba liti Ah, tinayamba 2014 2014 eh, ase kamwana ali kamene kokoti pano paso kakhozokaa ndi mwana anzake eya kwambiri Nthawi- nthawi imene mmayamba munayamba ndi straight kungoyamba ya business ya njinga ya moto kapena munayamba mwina yakapalasa aya kapalasa okay yeah.
kenako basi pang'ono pang'ono ya pang'ono pang'ono komabe mpaka panopa ndili kapalasa komweko o mukadali kukapalasa komweko Yeah, yeah. ah okay okay Sure, sure. anthu amakamba zoti anthu amene mmapanga business yanuyi eh, mumakhala ndithu anthu ochenjera kwambiri tifika kumeneko Yeah. koma mwina ndifunse kuti business yakhala ikuyenda bwanji kuyambira 2014 mpaka pano Ah, imayenda bwino bwino. Okay.
Ikuyenda bwino. mm, mm. Yeah. ndalama mukupanga Eh, ndalama timapanga.
2014 ndikaletu Eh, I don't Mwa- mwamanga manyumba lero Ah. okay Yeah. munthu atati akufuna ayambe business imeneyi aona moyo wanu ufuna mumulimbikitse nkhani ya makobidi zimakhala bwanji kumeneko Ah, nkhani ya ndalama timazipeza okay ya komano zimangotengeranso munthuyo kuti okay makamaka ukamakha kuti kuyamba kumene Mm. umakumana ndi mavuto ochuluka Mm. business sizimakuyendera kwambiri fo umakhala ma customer ulibe Mm. umakha ukutolera kumene okay nde sizingafana ndi amene anayamba kale Mm, mm, ifeyo kuyamba kumene usayembekeze kuti utuluka ndama imene akutuluka anzako Mm, mm, ya utha kutuluka olo ndi 5000 okay eh, utha kutuluka ndi 8000 Okay. ifo ukuyamba kumene Mm, mm. komano ukazowererana ukatola makasitoma pamene umazayambano kusangalala kuti kabaza ndi wabwino moti inu mmene munayamba 2014 munayamba pang'ono pang'ono Eh, ati mawiri ukhaso opanda ndalama nthawi zina oh Eh. koma pano sizitheka ayi sizingatheke ndoti wakabaza sangagone ndi njala olo zitavuta maka oh olo zitavuta maka umakhala ndithu kuthamanga thamanga eh. kutenga anthu kuwapititsa uko eh, kuwapititsa kwina enaso akutume eh, eh, ukaonde eh. okhulupirika ena akutume ukaodere zinthu za mumashopumu mm, mm, eh. mm. imene imakhala ya ndalama kwambiri ndi iti yotumidwa kapena yonyamula anthu ah, koma yotumidwa yotumidwe eh. ndi imene imabeba eh. koma nkhani yake ndi kukhulupirika basi kukhulupirika inu ndinu okhulupirika ah ine ndi okhulupirika ine ndi okhulupirika tibwere ku nkhani ya

okay tima pa nthawi imene nthawi zambiri ife akapalasa timagwa ife ifa cha customer customer akakha akusuzumira kusogolo amaiona ngozi iwe oyendesa ngozi ijo usanayione nde amakukhotesa fa yakapalasa balansi imakhala kwambiri kumbuyo iyeyo akakhotera mbali ina njingaso imathawira mbali yomweyo

so yawina imene yawina kwa iye ndikufuna ndidziwe Yeah. ya kupalasa anthu kuja ndi mphamvu zimenezi eya ndi mphamvu madyedwe amakhala motani Ah, madyedwe madyedwe oti amakha okwanira okay ya timazitolera Eh. monga akapalasa Eh. kuti tikhale ndi mphamvu kuzipepesa kuzipepesa mphamvu zathu zili mukujamu mumanjoya ali makhayo ne

akuti ah lero business yatheka amakhala mwina makobidi angati ah timapanga 20 yakuti okay
yanu imene yako yakapalasa ya atu ikakhala njinga yoti mwina ya bwana i- mumakalipira ndalama zingati okay kumbali akapalasa ya bwana amapereka 2000 pa tsiku pa tsiku okay Yeah. ndoti mwapanga 20 pin Eh.

inuyo Ah, timabeba mwachake.
Aya, aya.
mukuyankhulira moti pa tv pa- Ayi, ayi, apa timabeba mwachake. okay Yeah, timabeba mwachake. eh Chifukwa timadziwa kuti nkhani ikulowera iyi ikulowera kwakuti. okay Yeah, chifukwa ifeyo timakumana ndi anthu osiyanasiyana. Mm. Yeah, ndipo timakhaso tikuphunziranso zinthu zosiyanasiyana. Mm. Yeah, chifukwa kuti kuti tikakumana mwati pa rank tiziwana tokhatokha yayi Ayi. koma tikamakunyamulani inuyo tikamakunyamulani nyamulani pafupi timadziwa kuti awa akatiimbira foni tikachedwa amaona ngati mwano takuziwani tikatero ya enanso iyayi awa akatituma ndalama samatipasa pompompo timakha tawaziwaso amene ajawo nde timaziwa anthu ambiri ndi anthu ambiri ajaso tikawanyamulanso zokamba zaonso timaziziwaso kuti awa ayambisa iyi ithera kwakuti zimatheka kunyamula munthu osakakupatsani ndalama Eh, zimatheka ndipo zimachitika okay mtima wa anthu ambiri amakhala ndi mitima yokuti awo ama- amakhala ndi madera kashi oh. Eh, ndiye timathanso kulandira zipongwe zimene zokuti a ndikutumizira ndikutumiza amene mwina olo wiki oh. Eh, ndi mabwana omwewonso amatha kutituma kuti tatigulire ndiwo eh. ndalama ndizakupasa kuno wapa um'mweo uja ndikutumiza ndikutumiza Zi. ndikuti iwo aja ndiwo zabwino iwe iweyo kunyumba ukadya therere wagulirayo imene itu inakukwananira chitika mwayankhulira ndi mkwiyo imene Eh, sinanga amakhala ndi mtima wokuti amapanga ndalama Mm. Eh, ndi amatiimbira foni uli kuti a ndili pa rank tandigulire chakuti chakuti pa shop undibweretse nde tigula tipitise tikapitisa mweyo ja ndikutumiza ndikutumiza mwezi

Zimachitikaso kuti pamakhala anthu oti samalankhula zikomo munthuzi. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu, Yeah. masomphenya a bizinesi yanu ndi otani? Okay, masomphenya athu a- a ineyo. Fo business mmene ndinkayamba sinkayamba ndi njinga yanga.
Okay. Ya, ndinali ndi khumbo kuti ndigule yanga. Mm. Ndipo ndinagula. Panopanso khumbo ndi lokuti ndigule ya moto. Okay.
Step by step. Mm. Ya, ndipo pano masomphenya anga ndikuti ndigule njinga ya moto.
alipo anyamata amene akungokhala ali ndi mphamvu ndithu ena amangoziyang'anira pansi uthenga wanu kwa anyamata ngati amenewo ndifuna muyang'ane kamerayi nkuwayankhula mawu achilimbikitso nkuwalimbikitsa kuti ah, moyo ndi wotheka akhoza kumathamangathamanga tayankhuleni Ah, za- achinyamata azanga amene mungokhala tikupemphani kuti zayeseni kabaza muzamve kukoma kwake wakabaza fo monga ngati ineyo kabaza sindingasiye kabaza kukagwira ntchito ya 150 kuti azindipasa pakutha pa mwezi 150 singapange ndiye ndikuchedwa ndi zinthu mmo zinadulira pano 150 singapanga nayo kanthu koma kabaza 150 yo ndimatha kupanga olo wiki olo two weeks 150 ndimatha kupanga bwerani muzapange kabaza simuzakhalaso mukuvutika ngati mmo mukuvutikira pano olo mundione mmo ndikuoneka pano ndikusangalala ndi ntchito ya kabaza atinena ife pano atiuza zoti sangagwire ntchito ya 150000 akupha ndalama tikamachoka pano ndikhulupirira mwaphunzira ziwiri zitatu kuti kodi business imene iyi imakhala motani komanso osamangodziyang'anira pansi achinyamata tiye tidzuke tidzipanga zina zake zomwezo zimene zikhoza kutithandiza kuti moyo wathu upite patsogolo ine ndi Sunganani Siliya